díbh agus fáilte isteach chuig Nuacht na Seachtaine ar Teilifís na hOllscoile DCU, anseo liomsa, Aoibhinn Ní Shúilleabháin. Agus mise, Frances Mulraney. Ag teacht suas ar nuacht na seachtaine, ceist na teanga ag teacht chun cinn san Olltoghchán. An Rialtas Beidh na freagraí seo agaibh ag teacht amach an roinnt lá agus, meastar, trí deireadh na seachtaine freisin. Tá ceist na teanga ag teacht chun cinn san olltoghchán seo mar táimid chun achoimre a thabhairt ar phríomhpholasaí na bpríomhpháirtithe. Dar le ceannaire Fianna Fáil, Micheál Martin, bhí plean gníomhaithe fadtéarmach ag an stát den chéad uair ó bhunaíodh an stát sa Straitéis 20 Bliain an Rialtais don Gaeilge. Freisin, dúirt sé gur chóir go mbeadh an Gaeilge lárnach sa saol poiblí agus go gcaithfeadh sí bheith i lár an aonaigh agus tá dualgas orainne mar pholaiteoirí dea-shampla a thabhairt do dhaoine an Ghaeilge a úsáid. Chuir ceannaire an Pháirtí Lucht Oibre, Eamon Gilmore in iúl go dtacaíonn an pháirtí leis an Ghaeilge. Thuig sé go raibh daoine ag smaoineamh ar a gcuid bpostanna agus gnólachtaí chomh mhaith le cúrsaí eacnamaíochta, mar a bhí acu fiú agus cúrsaí go dona sa tír choinnigh muintir na hÉireann riamh a ngrá don Gaeilge. Tá an Ghaeilge ina chuid tábhachtaí dár bhféiniúlacht náisiúnta agus cultúrtha. I ráiteas i mBéarla a d'eisigh Fine Gael, dúirt urlabhraí ceann na pháirtí, Fergus O'Dowd, Bhí polasaí seasta ag Fine Gael go mbeadh an Gaeilge roghnach don Ardteist ach thuig an pháirtí imní an phobail a bhí ag Fine Gael ag iarraidh éisteacht leo. Scríobh an Comhaontas Glas ina bhfógra gurb acmhainn luachmhar cultúrtha í an Gaeilge ag pobal na hÉireann agus gur gá í a chosaint. Tacaíonn an pháirtí Phlean 20 Bliain an Rialtais don Gaeilge a chur i gcrích go hiomlán, Ionad Gaeilge i Roinn an Taoisigh a bhunú le cinntiú go n-admhófar Acht na Teanga Oifigiúla i ngach réimse Rialtais. Tosófar cúrsa nua i gceol nua-aoiseach in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an Meán Fómhair seo chugainn. Bhunaigh Brighton Bristol Institute of Modern Music trí ollscoil i Sasana agus tá a gcéad gcúrsa ar leibhéal 8 le teacht go hÉirinn i mbliana. Beidh céad áit ar fáil ar an gcúrsa atá ceithre bliana i bhfad. Clúdóidh an curaclam an taobh gnó agus bainistíochta de cheol chomh maith leis an deis a thabhairt do mhic léinn réimse leathan d'uirlisí ceoil a fhoghlaim, I measc na léachtóirí, beidh ceardlanna ar siúl le na réaltaí móra san earnáil Éireannach ar nós Cathy Davey agus Steve Wall. Deirtear go Ollscoil Rock agus Roll í BIMM le The Kooks agus Beth Rowley i measc na hiarmhic léinn, cuirfear an cúrsa ar fáil tríd an gcóras lár-oifig iontrála. Fadhbanna don Ionad Sláinte nua i gCorcaigh Tá baol san Ionad Sláinte nua i gCorcaigh go gcaithfidh siad 75 dena bhfoireann a dhéanamh iomarcach sula n-osclaíonn an ospidéal go poiblí le freastal ar othair. Theip ar oibritheoirí beart a dhéanamh le hárachas sláinte saorálach chun seirbhísí san ionad a chur ar fáil. D'oscail an t-ionad i Machain cathair Chorcaí go hoifigiúil i nDeireadh Fómhair an bhliain seo caite leis an dáta go n-osclóidh sé do othair geallta a bheith ar an ceathrú lá déag de mhí Márta an bhliain seo. Tá sé ceaptha anois, áfach, go mbeidh an dáta sin curtha siar. Tugadh rabhadh do lucht oibre na hospidéal go bhfuil seans ann go ndúnfar an t-ospidéal sula dtéann othar ar bith isteach ann. Tá costas €90 billiún ar an tionscadal agus ionchas go mbeadh 39,000 othar acu in aghaidh na bliana. Tá ráiteas geallta níos déanaí sa lae faoin todhchaí.
Cuireann TNS MRBI pobalbhreith agallamh ar timpeall 1,000 daoine agus áiríonn siad an céatadán a vótálann ar Fhianna Fáil agus ar son Fine Gael. Ardaíonn siad céatadán Fhine Gael mar ceapann siad go mbíonn tacaíocht Fhine Gael níos airde i gcónaí ná mar a léirítear san agallamh.

Is léir ó thorthaí an MRBI go bhfuil tuairimí in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar an gcéanna. neamhspleáigh leo, is dócha, sa chéad rialtas eile, ach nílim chun mo vóta a thabhairt dóibh ar chor ar bith. Cén fáth?
Ní maith liom a bpolasaí ar chor ar bith, is go háirithe an polasaí faoin teanga Gaeilge. Ceapaim go mbeidh Páirtí Lucht an Oibre agus Fine Gael i gceannas tar éis an olltoghchán seo. Is dócha go ceapaim sin mar. Tá go leor tacaí ag na beirt sna dhá pháirtí sin agus ní bheadh siad in ann é a dhéanamh leo féin ach le chéile ceapaim go mbeidh siad i gceannas go mbeidh Lucht an Oibre agus Fine Gael i gceannas tar éis an toghcháin mar is ceannaire den chéad scoth é

Tá gach scrúdú déanta agus is cosúil go bhfuil tacaíocht na ndaoine, den chuid is mó, ag Fine Gael. É sin ráite, tá an-chuid de na scrúduithe sin bunaithe ar thuairimí dhaoine ach sílim, is tuairim pearsanta é seo, nílim ró-chinnte an bhfuil an aos óg, an bhfuil díriú ar an aos óg sna scrúduithe seo agus an bhfuil guth an aos óg le cloisteáil mar is, Is guth an-láidir í an ghuth sin ach ní úsáidtear é den chuid is mó agus tá sé ráite ag an-chuid de scoláirí gurb é an Páirtí an Lucht Oibre an páirtí is mó a dtaitníonn leo so beidh beidh sé an-shuimiúil a fheiscint cé cé a chaitheann vótaí ar chén páirtí. agus is í Páirtí an Lucht Oibre a bheidh mise ag caitheamh mo vóta air. Mícheál Mac Giolla Chearr, Ollscoil Chathair Bhleá Cliath. Go raibh míle maith agat, a chailíní! Ag tosnú leis an domhan sacair, tá tuairiscí an seachtain seo maidir le todhchaí Shay Given agus a pháirt ar foireann Manchester City. Gortaigh Given a gualainn nuair a bhí sé ag traenáil roimh an gcluiche le Manchester City agus Aris Salonika an cluiche a bhí aréir an tseachtain seo caite. D'fhreastail sé ar speisialtóir Londain i rith an seachtaine a dúirt go nach mbeidh Given in ann imirt ar feadh trí mhí. Ciallaíonn sé sin gur imir Given a chluiche deireanach le Manchester City i mbliana. Ag leanúint ar aghaidh le rugbaí, caillfidh John Hayes agus Jerry Flannery ón bhfoireann Mumhan na cluichí atá fágtha sa Six Nations. Tá Hayes as imirt le gortú bhléin agus níl fhios ag éinne go fóill cad a tharla le Flannery. Bhí sé ag gearán faoi pian ina chos ach bhí sé ag fáil leigheas don phian. Píosa dea-nuacht anois don Mhumhain, shínigh David Wallace conradh leo ar feadh an chéad bliain eile. Anois go spórt DCU. Mar is eol dúinn, bhuaigh DCU an Corn Sigerson anuraidh agus bhuaigh an Ollscoil a céad chluiche sa Chorn Sigerson i mbliana. Bhí siad ag imirt i gcoinne Saint Marys ó Béal Feirste agus chríochnaigh an cluiche 2-14 go 1-5. Beidh DCU ag imirt i gcoinne UCC sa chéad babhta eile sa chomórtas. Bhí níos mó rath ar an gcúirt gcispheil le déanaí nuair a bhuaigh DCU Mercy an dara chorn naisiúnta. Bhí siad ag imirt i gcoinne Team Montennette Hotel Cork agus cluiche iontach a bhí ann. Bhí leathscór ann ag deireadh tríú ceathrú agus bhuaigh DCU Mercy le scór seasca a haon go daichead is a seacht. Sin an spórt, trasna duit a chailíní. Go raibh míle maith agat, a Liam. Agus anois an aimsir le Aisling.
Agus an aimsir inniu, ar maidin inniu tá báisteach éadrom ann a imeoidh uainn ón soir thiar. Beidh teochtaí ag 8 céim ann níos déanaí sa lá tiocfaidh an aimsir tirim le sealanna grianmhara agus ardóidh an teas go 13 céim. Tiocfaidh agus beidh na teocht ag 7 gcéim. ar an Satharn. Beidh lá tirim againn ar an Satharn ach le gaoithe ag teacht ón thiar theas cuirfidh sé sin teocht fuaire. Tosóidh an mhaidin le teocht 10 gcéim. Fad is a mhair an lá tosóidh an teocht ag titim go 7 gcéim nuair a shroicheann sé an oíche agus ar an Domhnach beidh sé ag cur báisteach go háirithe ag an maidin. Beidh ceatha éadroma le teocht fuaire. Beidh sé tirim don lá ar fad ach beidh gaoithe ag teacht níos déanaí um tráthnóna le teocht 6 gcéim. Go raibh míle maith agat a hAisling. Sin deireadh an Nuacht go dtí an seachtain seo chugainn, slán.